ndị be anyị ekene m ụnụ nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngwa anyị ji eko agaghị aka anyị ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ ụmụnne m anyị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi enweghị ọgwụgwụ aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo N'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo, biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a, ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka. Anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ Isi Akwụ Dara n'Ala. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ada na-akọ Chike ọnụ, ndị ami atọ n'ime ndị ahụ nọ ebe ahụ, ndị ihe ahụ wutere wee binie maka na ha amaghị na Ada alụọla di. ma ya fọzi nke na ọ mụọla ụmụ ọ fọdụzie naanị mmadụ abụọ ka ha na na ada ka na-akọkwa chike ọnụ na-aga nke a wutere chike ndị be anyị ọ bụ naanị onye na-ahụbeghị ihe na-eme ọ hụ mbe ọ na-eti mkpu chetakwa na ndị igbo na-asị na ọnya naa na ụfụ ya anaghị ana maka ihe ndị a niile ada na-agwa chike Ụmụnne m, ihe a wutere Chike. Obi bidoro nụba ya ọkụ. Anya bido ya chaba ya ọbara ọbara. Otu ọ ga-esi wee na-edi ihe niile ndị a Ada na-agwa ya. O mesịrị wetuo mmụọ ya wee kpọọ Ada. Ada za ya. Ọ sị Ada ya cheta nkwa ha abụọ kwere onwe ha n'ụlọ ụka ụbọsị ha na-agba akwụkwọ. na ya chetakwa ihe ụkọchukwu kwuru n'ụlọ ụka ụbọsị ahụ na ụkọchukwu kwuru na mmadụ abụọ chukwu jikọrọ ọnụ na mmadụ atọsakwana ha mgbe chike kwuru ihe a chike wee cheta ihe onye ala kwuru n'ụbọsị ahụ ka ụkọchukwu kwuru ihe a onye ala nọ ebe ọ nọ tie mkpu n'oke olu wee sị ma ọ bụrụ na ha abụọ atọsaghị onwe ha chike wee jụbazi ada kedu ka ọ ga-esi abụ maka agha ka ọ ga-esi bụ agha ga-atọsa ha abụọ na ya kwụsịkwanụ ihe ndị a ọ na-eme na ihe ụwa ga-emesịa gbanwee Ada kwuru okwu Chike kwuru okwu na-aga na-enye Ada ndụmọdụ na ọ gwakata ya okwu na ya chetakwanụ na ya bụ di ya ya marakwa na ọ bụ otu a ka o si kwudebe Ada wee ghọbiri ya n'ọnụ ọzọ wee sị ya di gbakwaa ọkụ n'ezie ụmụnne m otu Ada si wee debe ọnụ wee kwu di gbakwa ọkụ n'ezie n'ezie di nwekwara ike ibido gbawa ọkụ otu o si wee kwu ya chike wee fekee n'isi wee chee ihu ebe o chere azụ wee binie ụla wee sị ka ọ dịbazie ụbọchị onye ori ga-akwa nne ya ka ndị ihe ya na-efu bịabara ya ụlọ akwa na Ada ejirila ụtụtụ rie ihe e debere ya n'ehihie. Oge ehihie ruzie ka e lewe anya mara ihe ọ ga-eri. Ụmụnne m, aga m akwụsị ebe a. Chetakwa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a. Ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị ya, ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi. Gbanịa na-esonye ka anyị chọpụtakene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala. Ndewonu ka o mesịa.